kalata kuchoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani so achimwene zinthu zake lopena pakeso ngazimvetsa achimwene Nyasalandi wathuyu pano pandi eh hayi ndithu zimene zionekeza ndi zomwezo basi nangati lilinso chiyani Tafika pa chapoti kumaona kutsogolo ndikumatha osaona kuti kodi kutsogolo kwathu kuli zotani. Sindikudziwa ngati atsogoleri athu akumati akakhala akumapuma bwinobwino mmachitachita awo. Iii pepanitu achimwene kaya ndiye zakhala bwanji kaya eti kungoyamba kalata yaleroyi yopanda kupereka sawacha kwa nkhwantha za maulendo a pa bus kwathu kuno. zomwe zija za khweze buses kamba koti Gulasiram pa tsiku la lero ngati tikumanjanja achimwene pakadali pano ndi chifukwa cha bus za khweze bus zimene sizimakhumudwitsa ayi makono ngati kuli bus ya dongosolo bus yokhayo imene yatsayi yodalirika ndi khweze basi ukakwera umadziwanso kuti ah Ulendo tikafika atoo! Ndipo nthawi ina yake sandiuza kuti ayi mabwana tabaatsikane kaye mukankhe chinthuchi chikupanga boilo! Ayi ndithu ayi! Tili pa mzere, mzere umene tafikapo mwa ngozi obwantasafe, ifeyo sitimayenera kukhala nawo pa mzere umenewu chifukwa zochitika zake sizikutikhudza ayi koma takapezeka kuti tili nawo pa mzere umenewu sitikudziwa kuti zithera bwanji zochitika zake amwene! Ifeyo ndithu timangodziyendera sitimadziwa kena kalikonse koma zomwezi zongofuna malo oti ube khonde kenaka uchikhome chiliro achimwene ndi zimene zatichitikira kuti tikapezeke tili pamalo ena titazingwa basitu tinangoyamba kuyendayenda bwapansi kumene timalowera sitimakudziwansoyi tinkangoyenda kusakasaka kuti paliponse pamene tipeze anthu atasonkhana akulira maliropo ndiye kuti ifeyo basi tikhotanso pamenepo nafenso tichikhome chiliro kuti mwina mwake nafenso mumtimamo nkhawa zathu nkupepukidwa Zilibe kanthu kuti mwina mwake akhala maliro amene sitikuwadziwa, komabe timaonabe ngati mwina mwake uwu ukhala mwayi wathu wolira basi mavuto atichulukira ku Chikumbeni kuno. Ndiye tikuyenda ndi pamene timapeza gamoto zambirimbiri achimwene zitaunjikana, koma ndiye kunalitu munthu, ndiye kunali gamoto. Mumtima timvekere koma maliro awa ndiye eh ndi achikoka. Anthu mpakana chonchi? M'makachetechete tinangokhota nawo pomwepo ndi kungonyonyomala pamalo pena pake pamene panali gulu la azibambo limene limadya nsima zawo. Zinangotidabwitsa kuti pamaliro ake, ngakhale kunali galimoto losati lamasewera, komabe anthu enaake samaoneka ankhope zoziya kwenikweni. Mumtima timadziuza kuti koma ndi zinthu zake zovuta bwanji! Malirowa zoona a munthu wotchuka ngati ameneyu? Kumaliro kumene kwabwera anthu ochuluka kwambiri chonchi? Nchifukwa chani koma maliro ake akuoneka oluluka opanda anthu olira, aliyense kumangopanga zake, ndiye kunali anjinga za moto ochuluka, anyamata akabaza anali mbwee ngati linthumbu, ndati eh koma chikhwaya chimene chatisiyachi chinali chokondedwa mwamva inu, mpakana anjinga za kabaza za moto chonchi? Zongodabwitsa kuti kunalibeko anjinga za kapalasa, mwina malemuwo analibe nawo ntchito anjinga za kapalasa, nanga nchifukwa chani kulibeko wakapalasa oloko mmodzi? Mwinatu anali wodzikonda, amacheza ndi anamadya bwino okhaokha. Anthu ngati ifeyo bwantasa, omayenda ngati chiweto, dzuwa lonse kutithera pathupi, mwina mwake analibe nafe ntchito kwenikweni. Samalabada ndi komwe. Nanga nchifukwa chani pa maliro awo gulu ngati la ifelo palibepo? Tinangoti zii! kumangoonerera zochitika amwene. Panalibe loko ndi mmodzi yemwe woimba nyimbo. Pamenepa ndiye ndisaname. N'nayesedwa kwabasi. Penapake ndimachita kudzigwira. Mkati mwa mtimamu, mtima wina umandiuza kuti, Tapitani muitanitse anamfedwa. Muwafunse kuti, Kodi malemuwo anali wa mpingo wanji? Nanga n'chifukwa chani pamudzi pano anthu sakuimba nyimbo? Kenaka ndekha, ndimadzachita kudziuza kuti, Iyayi, obwantasa, pajatu inu Malirowa simukuwadziwa. Mwadzangokhala nawo kuno. Musadudulukire za eni. Musapange zachangu cha asidaya. Komanso paja amati, mkoze mkoze, ananyula nazo maliro a eni. Ndiye ndinadzigwira. Ndinakhala kanthawi ndithu. Odya nsima zawo amadya. Zinangondidabwitsa, ena amachita kuwabweretsera chakudya ngati mmene amachitira anthu okaona odwala kuchipatala. Ine mumtima ndati ii, koma maliro akutauni tiona zinthu mwamva inu? Ena kuchokera ku nyumba zawo amabweretsa magombeza oti aphere chisanu chifukwa n'kuti kutayamba ndithu kachisisira. Chapatalipo, ena n'kutheka osowa magombeza ngati ife tomwe n'kuti atayatsa moto wawo, kwinaku nkhani zawo zikuphulika ngati mbuluwuli pa bulitsa wa pa ndowe za ng'ombe. Amakamba anthu nkhani zawo, kenaka n'kumaseka chikhakhali. Ndinali wodabwa kuti maliro amenewa bwanji koma? N'chifukwa chani ali oluluka kwambiri chonchi? Kenaka, Pakati pa usiku ndi pamene panadzachitika zodabwitsa, amwene. Ena akadali m'kafe, kunadzaoneka kuunika kwa nyali zochokera ku galimoto yayikulu ndithu. Pamenepa ndi pamene anthu onse amene anali pamenepo anakhala ngati adzambatuka, onse ndi kudzayamba kukuwa, kukondwera, Yomweyo, galu iwe! Ife tili chidabwire choncho kuti kodi chikuchitika ndi chani? Nanga nchifukwa chani anthu akuchita kuombera m'manja? Ndi pamenetu timaona anthu. atatanganidwa aliyense, ena okakwera galimoto zawo, ena kukasuntha kabaza wawo wa njinga za moto, ena pakalapakala ndi zigalafawo zawo mmanja. Tidafufuzafufuza kuti kodi chikuchitika ndi chani ndi pamene timadzauzidwa kuti ii obwande mafutatu awa afika tsopano. Ine nkudzadabwanso kuti kodi inu kani sipanali pa maliro? Kani panali pa mzera wa mafuta? Ifetu timadikirira kuti kodi kulira kuyamba nthawi zanji kuti nafenso tichikhome chiliro kuti anali wanga! Anali wanga! Kani nkhani zake si zimenezo eti? Sha! Koma nde mwanditayitsa nthawi bwanji anthu a m'taunimu? Zafika pamenepo ankolo chena phwenembwe ndipamene amandiuza kuti ii obwantasa zafika apatu zafika pongoti kaya mwina mawa mwina kapena mtengo weniweni ogwira kuusowa amwene chokamba kuchisowa ngakhale ofotokoza kumati lero okamba izi mawa kukambaso zina kenaka tingofika posokonekera amwene mmene zikuonekera zikuoneka kuti tivale zilimbe basi. Tilibenso kothawira. Zinthu zativuta kwabasi. Kwathu kuno zinthu zambiri zikuzondoka ndipo nthawi yakwana yofunika kukonzanso. Mafuta a galmoto kupita pamalo pomwetsera mafuta sakupezeka achimwene koma kupita m'makwalalamu anthu ali nawo akugulitsa mokhadzula osati sewero. Zimadabwitsanso kuti koma inu, mafutawa tsopano ayamba kuyengedwa mu Mchesimu? Mafuta asiye kupezeka m'malo omwetsera mafuta ayamba kupezeka mwa Mpondabwinomu, mu nzira wa Ingwemu? Pamenepa ndi pamene ndikumaona kuti inde mwina zatisokonekera koma anyamata, mavenda zawo zikutheka ndithu. Iwo ndi kaya zikuchokera kuti kaya? Nchifukwa chani tikupanga zinthu ngati izi mwachibwanabwana chonchi? Mafuta a galmoto amene ali ndi anthu mmakwalalamu kumagulitsa mosenda anthu chikopa si mafuta amasewera ayi. Koma ayi ndithu, tili tokhatokha palibe otiyimilira kumbali yathu. Zikuchitika ndi mafuta ndendende ndi zomwenso zimachitika ndi ndalama za kunja kwa dziko lino amwene. Ayi ndalama ya kunja ya dollar ikuyenera kumagulidwa pa ujeni pa pa wani sauzande sate sikisi kwacha dollar imodzi. Koma amwene koyenera kukagula ma dollars wo kuli zii sizichitika ayi ma dollars wo samapezeka nkupezeka komwe ayi amapezeka ndi anthu wamba mwanje wa akafadala mmakwalalamu ali nawo wochuluka koopsa kuposa bank amwene iwo yawo amapanga 1600 kwacha kwathu kuno Ngakhale kupita kuchipatala kumene, mankhwala aliwonse kumakanika kuwapeza, panadolo weniweniyo, kufunsa kuti bwanji nanga? Akuti ayitu tilibe. Okapezeka ndi panadolo kukhala venda ali pa msika wa kwa Ngwelero ku Zomba. Aa! Inu, panadolo akusowa kuchipatalayu akupezeka pano bwanji? Dziko la chisokonezo achimwene, zochitika zake sungazimvetse bwinobwino. Mutu mpakana wafika pondipweteka amwene. kadziko kukonda ma black chakuti chakuti uko, mafuta a galimoto black market, mankhwala black market, ndalama zakunja black market, chilichonse black, black, black. Koma mwati chikuchitika ndi chani kwenikweni koma? Nchifukwa chani anthu akanika kugula zinthu bwinobwino ndi kumakazipeza pa black market? Kaya, tayankhawa ubwantasa atchereza yosokonekera basi, tipatseni madzi ife tingokomoka nanga tatiso bwanji, life ndi nchoncho basi. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abulande mavuta kunyasalande sunga mvetse